ne terinu aw ni ɲanguma ne tɔgɔ fatu la revue de sege jumali film abonné kura aw bienvenue abonné kɔrɔlen aw ni ce aw ka lamɛn la hali bi e ne terinu aw sanbɛɛ sanbɛɛ 2022 bonne et heureuse année surtout santé ah la santé dɛ kɛnɛya foyi tɛ kɛnɛya de bɔ parce que ni kɛnɛya tɛ yen foyi de man di kɛnɛya kɔni n'a tɛ yen foyi de man di ala ka kɛnɛya di aw ni ne bɛɛ na an ka commenter an ka to ka commentaire dumanw kɛ quoi ka sɔsɔ ɲɔgɔn ko e eh, ne terinu donc bi baro bɛ kɛ ada l'orpheline de kan ne terinu ada l'orpheline a banna a banna saison une banna mais ne terinu e eh, ha buktum tv ko lamaga nin ko in na ne yɛrɛ dabara banna ne ko épisode filanan laban ninnu ah non eh kura kura kura faga u ye kura faga bina ye kura faga n b'a fɔ cogo di bina ni berte kɛ han kura kura taara kura y'i yɛrɛ faga ne terinu han donc nin kan ka hakilila di en fait film kan ka hakilila di mɔgɔ caman ma quoi déjà furu forcé ka denmisɛnninw forcé furu la ni cɛkɔrɔba ma donc o cɛkɔrɔba yɛrɛ an kun kɔnɔ ko cɛkɔrɔba furu dɔrɔn don jaa jaa ne terinu o dɔrɔn tɛ berte bɛ musow saraka de a ka somakɛ ma han parce que san o san a bɛ na a ma ko comme wari b'a bolo dawula ni fɛn ninnu b'a bolo donc sisan il faut k'a ka musomannin dɔ de saraka san o san ne yɛrɛ dabara banna jaa jaa ko bɛ dugu in na koyi nin fana bɛ yen ne terinu ne da wagalen de tora ka nin lajɛ ka han nin fana bɛ dugu la tuguni nin fana bɛ exister ka mɔgɔninfin saraka ten pour que k'i ka dawula mun d'i ma ou bien wari ko nata ne dabara banna mais ni bina kun ye ni eh, eh, berte ye comme bina natara wari de la a natara wari de la parce que ni bina kun ma nata wari la et puis a kun bɛ a ye kura minɛ comme a den bina kun bɛ enquête kɛ berte kan parce que n'a kun ye enquête kɛ berte kan a kun bɛna dɔn ko san o san berte kun ye muso dɔ furu donc o muso bɛna kɛ mun ye n'a kun ye musow furu san o san i bɛ muso kura furu muso o bɛ kɛ mun ye han donc a ka somakɛ y'a fɔ a ye ko ni a ma eh, saraka in bɔ ko ko bɛ k'a yɛrɛ la ou bien a yɛrɛ bɛ sa et puis a ka wari ninnu bɛɛ bɛ ban berte ka wari ninnu bɛɛ bɛ ban ne terinu ne yɛrɛ ii papa papa ne ko nin fɛn sugu fana bɛ yen aa ah, et puis ada ka côté la ee eh, ne terinu donc kalili sisan jaa kalili ni eh, ɲagalen de bɛ ɲɔgɔn a u kun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ la donc kalili kɔnɔ k'a kun den ni eh, ada ye donc finalement ɲagalen y'a fɔ k'a den tɛ k'ale ye ada tɔmɔ de donc ale ye ada ta dugu kɔnɔ donc eh, eh, village kɔnɔ donc sisan ne bolo ne terinu n'aw n'aw sɔnna n ka n ta ma dɛ an ka réfléchir ɲɔgɔn fɛ donc ne bolo je pense que ada parents bɛ eh, dugu in na donc sisan a parents bɛ dugu in na a parents ye jɔn ye a parents ye jɔn ye jɔn ye ada lafili village in dugu in kɔnɔ jɔn ye ada lafili kow bɛ dugu la ah ne terinu ah est ce que a bɛ se ka kɛ peut être ɲagalen ye nin fɔ de pour que ka kuma fɔ ka ko dɔ fɔ kalili ye ou bien tiɲɛ de don ah an bɛn'o dɔn saison 2 la en tout cas nin saison in kɔni a banni eh, a ɲɛna mais question bɛ yen question bɛ yen question bɛ yen et puis eh, c'était triste c'était vraiment triste quoi parce que kura ka banni kɔni ne yɛrɛ kɔni ma diya ne ye dɛ parce que ada yɛrɛ kɔni a bɛna perdu de parce que a meilleur ami tun ye kura ye donc kura tɛ yen bilen donc a b'i ko a kɔnɔfɔɲɔgɔn tun ye mɔgɔ min ye o tɛ yen bilen donc sisan a kunkolo ɲagaminen don parce que a y'a a ye ba ni kalili ka eh, conversation mɛn k'a fɔ ko a tɔmɔra de dugu kɔnɔ donc sisan ada ta bɛna kɛ cogo di saison 2 in na ne terinu i b'a dɔn an bɛna mun kɛ yan donc an bɛna partie ninnu dɔw fɛsɛfɛsɛ dɔɔni revue tɔw la et après o y'a bannen quoi o tɛ an ka taa filɛ bi bi in na i tɔgɔ bɛ ka fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ karamɔgɔ tiɲɛ wari b'i bolo ni nafolo don a sugu bɛɛ lajɛlen dɔ b'i bolo dawula b'i la sanga b'i la muso bɛ ka boli i nɔfɛ fan bɛɛ fɛ aa berete i b'a dɔn o tɛ gansan ye dɛ berete i nana n nɔfɛ waati min na nin baara in ko kɛli la bɛnkan dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ i ka laɲiniw ma sabati wa karamɔgɔ laɲiniw sabatira bon berete an bɛnna mun kan i b'o dɔn ne b'o dɔn san o san san kura alamisa fɔlɔ i kan ka dili kɛ n'o ye saraka ye karamɔgɔ n hakili b'a la bogotigi cɛdɔnbali mais berete mun de bɛ k'o ko lasumaya kutubu mun bɛ nin kɔfɛ mun de bɛ nin kɔfɛ ka fɔ ayi ne ne dabali banna o ne dabali banna pepepepepepepo jaka ko bɛ dugu la kow bɛ dugu kɔnɔ donc mɔgɔninfin capable don ka nin kɛ aa jaa aa jaa jaa an dalen tɛ jabaru masa la bilen donc k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn k'o baara pour que i ka se ka ko o o di saraka ye pour que i ka se ka wari sanu ani dawula ani ko sɔrɔ ani tɔgɔ sɔrɔ patisakana ne ja yɛrɛ tigɛra o ne yɛrɛ siranna ne siranna ne siranna ne terinu ne t'a dɔn aw bɛ cogo o cogo mais ne siranna donc kura y'i yɛrɛ faga mais a kun tɛ a kun tɛ kisi saya ma quoi en fait a kun tɛ kisi a ma cogo si la parce que n'a kun m'a yɛrɛ faga u kun bɛna ko dɔ k'a la ee eh, kabako aa ah, mali ne yɛrɛ siran bɛ dɛ ne siran bɛ dennin y'i yɛrɛ faga aa donc yɛrɛ faga kun ka fisa ni ko dɔ ye dɛ ne terenu aw yɛrɛ bolo sisan comme kura y'a yɛrɛ faga donc sisan eh, Berthe ka ko in bɛna kɛ cogo di de aw bolo a bɛna mɔgɔ wɛrɛ ɲini pour que ka saraka in bɔ ou bien ko bɛn'a sɔrɔ comme a ka somakɛ ko ko b'a sɔrɔ donc ou bien ko bɛn'a sɔrɔ ne terenu e ne terenu ça c'est des choses nin fɛn sugu ninnu quoi a bɛ kɛ mali kɔnɔ mais a kuma tɛ se ka fɔ et puis a kuma tɛ kɛ du du bɛɛ n'a ka problème e ko bɛ du kɔnɔ dɛ ko bɛ du kɔnɔ an tɛ sabali an tɛ sabali han aa dɔw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'i sigi ka jugement kɛ ko nin sera nin na nin sera nin na mɔgɔ i b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔw tɛ kelen ye il faut k'an k'o de faamuya mɔgɔninfinw tɛ kelen ye an bɛɛ ka ko ko faamuyali an ka an ka faamuyali cogow tɛ kelen ye et puis mɔgɔw ka force tɛ kelen ye mɔgɔw ka kow kɛta tɛ kelen ye donc il faut k'an k'a faamuya mɔgɔninfin bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ an caractèrew fana tɛ kelen ye donc sisan a ye nin kɛ ne yɛrɛ kɔni mun kun ka di ne ye kura kun ka boli ka bɔ village in na quoi ka taa ten n'o kun kɛra peut-être a kun bɛ kisi o la parce que là an y'a ye n'o kun kɛra peut-être eh, eh, Berthe comme et puis Berthe kun kana mɔgɔ sɔrɔ donc peut-être Berthe yɛrɛ bɛ sa o ko la n t'a dɔn a ko bɛna kɛ cogo min na mais o kun bɛ ɲa quoi mais c'est vrai que nin côté fɛnɛ a a a a c'est choquant mais il faut k'a k'a yira quoi parce que k'a fɔ ko e, mɔgɔw fɛnɛ b'u yɛrɛ faga nin ko suguw la mɔgɔw denmisɛnninw b'u yɛrɛ faga nin ko sugu la ka denmisɛnninw wajibiya ko dɔw la ka ko dɔw kɛ cɛkɔrɔba furu na a furu n'importe quoi ninnu donc e desani et puis bina e bina e bina mɔnɛ bɛ ne na non et puis fugari donc i bolila i b'a dɔn i bolila kun min na bina bolila bina b'a dɔn a bolila kun min na mais e j'espère que bina tɛna bɔ bina tɛna bɔ a bolila ka taa wo o wo la il faut que bina ka labɔ dɛ il faut que bina ka labɔ dɛ k'a di polisiw ma bina ka kaso kɛ k'a dɔn k'a ye fɛn min kɛ k'o tɛ ko kɛta tɛ quoi ko kɛta tɛ hali dɔɔni il faut que bina ka don kaso la ah il faut que bina ka labɔ dɛ ne kɔni j'espère que bina tɛ ta bina tɛ ta bina tɛna to tan saison 2 kɔni il faut que ko dɔ ka bina sɔrɔ il faut que ko dɔ ka bina sɔrɔ parce que hali n'a fɔra ko ali kana foyi de kɛ a la mais il faut que ko dɔ ka bina sɔrɔ bina tɛ se ka to a yɛrɛ ma tan ne ye den in dalen ye sira kunna masa a melekelen don finikolon na ne ma mɔgɔ ye ne fana ye den ta ka na so Y'a sɔrɔ ne ka musokɔrɔba fana i yɛrɛ b'a dɔn a wagati a fari man d'a la ne bɛ se so ne nana a sɔrɔ ala ye n ka musokɔrɔba fana ka kalifa minɛ a la o de la ne ye den ta ka don n sogo ni n jeli cɛ ka ayi n ko ne teri nu ne tête bɛ ka bouillonner dɛ ne tête bɛ ka bouillonner dɛ a bɛ ka bouillonner ne ko donc ɲagalen bɛ ka nin bɛɛ fɔ c'est pour ça n t'a dɔn ni tiɲɛ don a bɛ ka histoire min fɔ ni nkalon don quoi parce que ɲagalen ye nin fɔ tan mais ale boli kun kale ɲɛ munna ɲagalen bolila kale ɲɛ de munna a tun bɛ fɛ ka boli kale ɲɛ et puis ani eh, fana tun bɛ kuma la tuma min na

ni a ni den tɛ ɲɔgɔn ye sira la pour quelle raison e b'a fɔ k'e bɛ bɔ village kɔnɔ parce que u nana ah n terinu an tɛ question poser an yɛrɛ kunna u m'a sɔrɔ u y'a jɛ u y'a jɛ de u y'a jɛ ee u ye u ye fa jɛ parce que franchement n t'a dɔn fa ka nafigiya bɛna kɛ cogo di deuxième saison in na mais an k'an sigi k'o lajɛ an ka sigi k'o lajɛ peut-être a bɛ dɔ bɔ nafigiya la ayiwa dugutigi an ma juguya parce que n'i y'a ye an sera ale ma bi baasi tɛ an b'a dɔn k'a fɔ bi bi in na gɛlɛya min b'a kan dɛgun min bɛ ale ne terininw je sais pas quoi n t'a dɔn n bɛna mun de fɔ nin yɔrɔnin na quoi parce que bien vrai que an ka laada ninnu kuma an ka ɲɔgɔn na faamuya an ka ɲɔgɔn bilasira an ka sabali o bɛɛ b'an ka laadaw la mais bɛrite n'a mɔgɔ sugu ani bɛrite n'a ka soma n'a mɔgɔ sugu ani soma banfali mɔgɔ sugu ninnu ani bina mɔgɔ sugu ninnu olu kan ka puni de sabali bɛ yen dɛ il faut k'an ka sabali mais il faut pas que kojugu ka kɛ ka kojugu datugu mais au moins il faut que ko ka k'u la u bɛ se ka fɛn min faamuya ko fɛn min kɛra ko ko kɛta kun tɛ donc ne yɛrɛ kɔni bolo kaso ninnu kan ka taa kaso de la pour k'u k'a dɔn u ye ko min kɛ ko juguman don a sabali bɛ yen mais tubabuw ɲuman na ko aide toi le dieu t'aidera ah mais voilà donc il faut k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ pour que ala ka se k'an dɛmɛ cogo min na donc an b'an yɛrɛ dɛmɛ mun ye sariya bɛ yen donc il faut que bina soma banfali eh, eh, bɛrite n'a ka soma ninnu ka bila kaso de la pour que ko ka se ka lafiya quoi ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ aw aw hakilinata ye mun ye ne teriniw parce que franchement nin tɛ ko kɛta ye quoi et puis ah non mais bon ne ne teriniw aw hakilinata ye mun ye nin ko in na an a k'a fɔ ne ye bani ne teriniw nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye ada orpheline ka côté la saison une la fin la fin a banna ne teriniw a banna en tout cas ne yɛrɛ kɔni ne presselenba de don ka saison deux in makɔnɔ parce que kura kura ka ko in a bɛna kɛ ada bolo cogo di quoi a bɛna kɛ ada bolo cogo di franchement ah saison deux in yɛrɛ kɔni ne kɔni sigilen bɛ k'a makɔnɔ mais u ye fa dugɔ wala

est-ce que ale fana nɔ bɛ parce que ale tun bɛ ka baara minnu kɛ pour que ka kura attirer parce que an t'a dɔn finalement kura tun taara yɔrɔ min na donc ale tun bɛ ka baara min kɛ ka kura attirer village la donc ah en tout cas saison 2 kɔni ne sigilen bɛ ka ne pɛrɛlenba de don ne pɛrɛlenba de don Boutoum TV en tout cas baara ɲana alhamdulilayi tabarikala baara ɲana et puis a ɲuman banna franchement équipe bɛɛ aw félicitations aw ye baara ɲɛnamaba de kɛ en tout cas an sigilen bɛ ka saison 2 makɔnɔ an sigilen bɛ hakili fɛrɛfɛrɛ bɛ ka saison 2 makɔnɔ aw bɛɛ félicitations baara ɲɛna franchement mali seriw bɛ ka taa togo o togo ne yɛrɛ kɔni ne kɔntanenba de don ne kɔntanenba de don parce que n bɛ sewa c'est pour ça n ka revue kɔni n bɛ sewa n sewalenba de don franchement aw bɛɛ félicitations baara ɲɛna yɛrɛ de donc ne teriniw nin de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye ada orpheline laban na saison 1 donc a k'an bɛn saison 2 adako la mais a k'an bɛn pour revue wɛrɛ à très bientôt a k'an bɛn